Eh, son ka ɲi image ani su an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen aw sɔgɔlen don aw ka jabaranin mandi de kan n'o ye film afrique tv ye bi an bɛ bamakɔ sigida sabanan na kɛrɛnkɛrɛnya la bajalan deux an bɛna surprise belebele kɛ an ka sifin dɔ la sifin min a ma sigi a ma sɛgɛn a ma saliya a ko ko moyen mun b'ale ye Yani ale k'a to ten k'a kɛ tiɲɛniw ye a k'a don ko dɔ da fɛ yaasa a bɛ se k'a ka siniɲɛsigi ɲɛnabɔ cogoya min na kamera i bɛ se ka na ani su papi

ladilikan minnu b'i bolo i ka se k'a lase jamana jeunes ma bari sabu jeunesse tɔgɔ duman tɛ ka fɔ diɲɛ kɔnɔ nin wagati la dɛ mali dɔrɔn tɛ an lajɛlibagaw fan bɛɛ lajɛlen aa i ka yɔrɔ in vraiment nin ye quelle créativité ne ni ne sigira

bajalan deux la n yɛrɛ non loin de l'église église awɔ an natɔla yɛrɛ voilà an y'i ka yɔrɔ repéré fɔ an b'a yɔrɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ voilà ni ka yɔrɔ in yɛrɛ bɛ yen nɔ n ye nin dayɛlɛ parce que yan caman a tɛ sɔrɔ yan i ka taa se deux mille ninnu sotuba fan ninnu o ye tiɲɛ ye ne ye n ta kɛ yan pour que baara n ka bɛɛ ka se k'a ta kɛ yan quoi awɔ
a bɛ i n'a fɔ kiliyanw nalen don dɛ olu servi fɔlɔ deux minutes dɔrɔn ja bon an lajɛlibagaw kelen dɔrɔn de don an ni papi bɛ ɲɔgɔn na halisa aw sɔgɔlen to ɲininkaliw ma ban fɛn caman b'an bolo an bɛn'o tɛngun a la ani ladilikan minnu b'a yɛrɛ bolo a bɛ se k'o di aw ma walasa aw bɛ se ka kurazi ta k'aw fɛnɛ ka rêve réaliser cogoya min bari sabula aw yɛrɛ b'a kalama jamana min kɔnɔ sisan aa tɔgɔ duman t'an jeunes na dɛ ko ci foyi foyi t'an na manamana kow kuntan kow wari cɛnw ani ko ciya caman caman ni min tɛ tali kɛ bunahadamadenya ɲuman papi kɔni a bɛ service la nin wagati la fɔlɔ an b'a makɔnɔ dɔɔni bari sabu an nana sɔrɔ a ka baara tan ni fila de la donc a bɛ to baara la en même temps an b'a ɲininka a b'an jaabi an tɛ maa ka baara tigɛ dɛ an nana dɔrɔn

k'i kan jara i ma se papi ka yɔrɔ la fɔlɔ i y'a ye eh, minfɛn duman duman ziw ka taa se eh, fɛn caman caman ma eh, ɲɛ bɛ dunfɛn dɔw fɛnɛ na yan dɛ awɔ n bɛ panini feere n bɛ awɔ n bɛ nɛmu feere awɔ n bɛ sandwich feere aa tiɲɛ yɛrɛ la a bi alihamudulilayi ne yɛrɛ kɔnɔ nafa kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ ani na minfɛn dumanw sɔrɔ aa d'accord tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maaw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ni bangu nin filɛ diɲɛ ma ban na fɔlɔ nka ale de jɛra a bɛɛ lajɛlen ma ko barisa u ka mago b'a ka avenir la a bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ walasa a ka siniɲɛsigi bɛ se ka

tanti ni tɔntɔn ni n balimaw ye n dɛmɛ ni min ye n'o de fara fara ɲɔgɔn kan ni ye min sɔrɔ n b'o don a la ni min sɔrɔ n b'o don a la fo ka na se bi ma sinon tiɲɛ la n ma ma girin k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ye min sɔrɔ n b'o k'a la tu vois sifin aw tulo bɛ nin na dɛ papi ye sifin ye i n'a fɔ aw yɛrɛ ye sifin ye cogoya min na nka o m'a bali a n'a ka denmisɛnninya ka se ka nin hakilina in sɔrɔ

di ma o de ye n ka objectif fɔlɔ yɛrɛ ye n ka dan baara dɔrɔn na aw tulo bɛ nin na nin de ye problème ye mali kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen daminɛ la u bɛ initiative dɔ ta n'o ye ɲɛ sɔrɔ a bɛ kɛ tout pour moi de ye rien pour les autres nka ɲɛ b'a la e ka hamina ye min ye o de ye i bɛ se ka dɔ bɔ chômage la cogoya min na ka yɔrɔw caya yaasa maa wɛrɛw i n'u bɛ jɛ ka baara kɛ o tɛ Ah, jeune, lui là, voilà, c'est un très bon exemple à suivre. Vraiment, a bɛ ka kuma minnu fɔ, sagesse b'a ka kuma la, tout à fait. Eh, comme na eh, wagati tɔ man ca a kun ka d'an ye an ka baro caman caman kɛ nka don dan tɛ don kelen an y'a mɛn dɔrɔn i ye yɔrɔ dayɛlɛ ka an jilaja yaasa an bɛ se ka na bɔ i la an ka fila fila fɔ cogoya min na diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ voilà dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo k'a lase an kanubagaw ma ani weleweleda jumɛn b'i bolo k'a lase sifinw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen i bɛ se o la k'i ka nɛgɛjuru sira bila ani ka i ka entreprise yɛrɛ ka a décrit cogoya min na voilà entreprise yɛrɛ tɔgɔ BF Green awɔ tɔgɔ in yɛrɛ hakilina bɔra n dɔgɔmuso de la donc B signifie Bekayi awɔ donc F signifie Fadima quoi donc n y'ale gɛrɛ n yɛrɛ la pour que an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ

ani adresse yɛrɛ yɔrɔ adresse ɛɛ a ka di an ye i ka description tɔ approfondi yalima i bɛ mun ni mun de kɛ yan nɔ walasa mɔgɔw bɛ se k'a dɔn n'u mago bɛ a fɛn o fɛn la u bɛ se ka i sɛgɛrɛ cogoya min na. wa n bɛ panini dilan. panini. awɔ n bɛ panini dilan n bɛ nɛmu dilan. awɔ.
n bɛ sanwisi dilan. awɔ. n bɛ nɛrisiti fana. awɔ. donc olu. saba de bɛ ɲɔgɔn min na fɔlɔ pour le moment donc a ka di n ye ka fɛn wɛrɛw kɛ sɛ ni fɛnw caman caman quoi avec le temps ko n'a fɔra k'an ka kuma bɛɛ tɛ se ka kuma dɛ o tɛ tiɲɛ ye an y'a ye e ye sifin min ye tiɲɛ na kuma da b'i bolo o la a ka d'an ye i ka weleweleda lase sifin bɛɛ lajɛlen ma barisabu eh, nin wagati in na caman bɛ k'i lajɛ i bɛ se ka ladilikan minnu di u ma ani i bɛ se ka weleweleda minnu lase u ma k'u wele ka na sɛbɛ ma k'u wele ka na eh, jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ma k'u wele ka na eh, ambition ambition sɛbɛ sɛbɛw ma. n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la sisan caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ambition b'u la u bɛ hésiter ou bien société b'u lagosi quoi donc ne kɔni fɛ i b'i yɛrɛ ɲɛna i bɛ se ka fɛn fɛn ɲɛnabɔ wa moyen fɛnɛ tɛ yen wa wa moyen fɛnɛ tɛ yen an bɛ welewele lase ɲumankɛlaw ma barisabu makaritigiw ma ban o tɛ tiɲɛ maa minnu bɛ yen nɔ sifin k'u la ni ambition b'u la ni dɛmɛbaga t'u la ni moyen t'u ye u bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na yaasa u bɛ se ka kow kɛ folikan jumɛn b'i bolo ka lase an lajɛlikɛlaw ma nin waati in na n bɛ bɛɛ fo ani